Kaya baba. Baba ngima charge ka tu phone usi. zabodza tamina mani timve iwe unali kuti ndipo kumachitika zimene zozo ine kwa ndani? Unali ine. ndani ndipo umapanga chani unali bwanji fotokoza fast fast uli ndi 2 minutes Thank you.

palibe kutuluka pageti panonso ndakiya mupeze kutulukira kwake pageti. ukangotuluka mmenemo usadzabwereso utha kukhala pansi apo mesa una- unali komwe unali wanena kuti foni yangu inali yozima foni bwa- bwanjira lirapo unandi block unandi block kuti ndi block

Hey, lero so dzuwa lake lakula bwana mpaka nthawi zino cha mma 11 olopanda munthu wacho kuti andipatse chopereka ndi mmakomo mwake munso anthu sakuoneka Hmm. Mpaka kukhala ngati lero ndi holiday public holiday Mm. ndingoyima kaye pamthunzipa nanenso ndine munthu dziwani kuti anthu akewanso mmakomomo oloti sakuphika ndiye akuti ngati munthu wa mulungu azikadya kuti ti yemweyi ti yemweyi oti shuga shuga anthu mpaka nazikachita kumaumirira shuga wopangidwa kuchokera ku mizimbeyo kodi akuchita kudulisa chonchi shuga ngati kuti shugayo amachita mizimbe imachita kugwa kumwamba ngati mana bwanji hmm? ana a israeli ndi amene kumagwa mana ndi zinziri koma shuga kapena pano patipemphe mulungu kuti mwina mwake atigwetsere oti shuga kapena mizimbe igwe anthu azipanga shuga hmm? ndiye akazangaso achokapo ka- eh, amwene komabe apa ndisangogiva-tu Hello, babe. iwe ndi chani ha Hmm? zoona zimene zi- ndi chani chimene ukupangacho ndifuna ndisokose Ah, ah, zafika penepa mwaatenga kuchoka kutiko iwe ndikuyankhula ndi iwe koma zinthu zinazi malodza iwe tazuka pepa tikuziwana Ah, ah, ah. ndiyenda mwafika penepa iwe tadzuka pepa ndichani ukupangacho iwe tikuziwana mwawatenga kuti

Tandise. mwana akulira mnyumba mutapita uko Mm, asi sizoona ndi chani ukupangacho Mwanayo ndi bambo ake. bambo ake ndi nda Kaya. ulula ati bambo ake ndi nda Udu ndisokosa. kamayi ndithu iwe uchoka kutiko ugona nawo banja bompari mumene sizoona ya iwe aya okulawa tepwanga Eh, ngofikira ati 1 to 100

lero tidya bwinotu nyama iyayi ndiwo iyi sikuti ndiyalero yayi ine ndimafuna kuti ndikagula ndiwo ndiduliletu kenako ndilongeze mmajumbo majumbo eyetu ndiponso mumapezeko zonoti nda- ndadula nyama chonchi mukugawana nthuli 6677 ndi kukhala palibe kugawana nthuli zitatu zitatu nyama izitupa mumapeza kuti mpaka muzigawira chiboda chiboda choti adya amunanga koma muziyikira mma- m'mbale mwanu osapanga choncho Ah, inetu za nyama sindikhala nazo busy koma mfana uja wabwera kumene mashas uja amajijirika siku la nyama chonchi kotero kuti amene ndikudabwa kuti angachokere nyama kuti mwatisiya lero eh? koma mwadziwa iye uja ali kundipepesa

Ati tiyesa bola. Uyerekeze uone. Ndi munthu mmuzi woti anakupasani tiyi munagona mwamsiyira ino nyama kumene kucha. Tili safe. Nyama yose ndone tije tonse Yesu aja nawo ndanga tichite chipongwe. Ai, koma amene uja yetu mwamutenga bwino. Koma si munthu abwino amene uja. Kodi amene uja atathawa yekha panopo.

Nde amene atakupatse ine nzatenga 50% poti ndachita kukupatsa plan ndiwe unali ndi plan yonena kuti ubebe? Ah, tiona komanso ineyo ngati muli ndi plan muthongonena Plan yo ndiganizirapo nde ndikaganiza plan iwe nzokupatsa 20%. Mugule tomato kuja basi. yafikanso bwanji ku 20% dollar Tangokagulani tomato uyu. komanso to take zokuyitana kuti ma Miss pena pake ndikuona ngati kuti sizikugwira zithu- zithunzi zako zimene unatumiza pa whatsapp mumaoneka kamwana in fact mumaoneka wamkulu apapa mpamene ukuoneka kamwana ndine ruko mameneyo ah yasati mange iri kunjala kukumanga fayani Eh, iwe munthu akakumange ndi munthu wa zaka 19 soni soni nakusowa ndibayi sonduzi mafuna uneneyo aonaso ndiwochenjeresa ayiso koma udziwa chani apani ndimathamangira pena pake kuliko ndi ndi kamishoni kenake undipange mtunda nde inuyo muziwa kale lero linali loyamba tikumanenso mawa kapena nthawi inake mawa Mm, lero mudzipita nthawi yanji mawa ndikuuza undiuza Lero ndikuuza okay Mm, ndikuyimbira ndolo hagi next time amene next time hagi osadandaula Uma. zaka 16 19 zasiyana chani mesa kungotembeneza six please nyamata ena Basi ndi njala yatipola ano apa. Abwera koma no shadow wanuyo. kodi tu anthu atabwera tasankhani zokudya kumene kuti mpaka manja alipira kabwera ndi bwana apo. kodi ndizanu ndidakuonani ngati zija zomanena zoti chizindikiro cha ine ndi zungu limodzi lokupsa kale

Okay, inuyo ndiye kuti mufuna muzi Pa vuto lalikulu ndi limenelo. Inu mufuna muzipanga ndi MP wanu yemweyu oyenda wapansi ndiye ngati iye akuyenda wapansi inunso wapansi. Chinthu kwabweza pati. Koma ano- Amene kuwina chinthu ku khoti ayambira mmimba mwakemo inu atatangenu mmimba mwa inu. Inu mumagona tosadya inu. Chipale wanu akubwera pati. Mudya. Mudya.